ha dechara ya bụ akwụkwọ a wee kpọọ ya baịbụl mana nke bụ eziokwu na akụkọ a na ihe ọ na-akọwa maka ya karịsịa bụ maka anyị nwa bụ ndị isi ojii karịsịa bụ maka afrịka akwụkwọ a ihe e ji maka ya wee dee akwụkwọ a bụ maka ndị afrịka a kpọọ Israel elu kpọọ Israel ala ka m gwa unu na e nwekwa ihe dịka Middle East those places a na-akpọ Middle East ha ncha niile was part of Africa na ọ their plot and ihe ọjọọ niile a na-eme ka ha ji wee kewapụta ya maka na ọ nkeri nkeri ka ha bịa e wee sị m na m nenee anya m wee nee anya wee bụrụ akwụkwọ aịzaya ka m mepere a sị m na m bido n'isi na 14 chapter 14 wee gụọ o wee sị for the lord will have mercy on jacob

unu na-anụ ihe m na-ekwu ndị Igbo geenụ m ntị ozi tata awụkwana anyị maka ọ daa n'isi For the Lord will have mercy on Jacob, verse 1, and will yet choose Israel. Ihe ọ sọkwara ya na-eme. And will yet, that is the meaning of that word, choose Israel and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them.

chapter 14 anyị bụ ndị omenala anyị ji eziokwu Chineke were weta nzọpụta wee nye ala Igbo wee nye ndị isi ojii gbaa gburugburu ka ụwa mara na na a ghọrịrị anyị aghọrị wee marakwanụ na na ọ kwanụ maka anyị nwa ka e kwuru maka anyị wee dee akwụkwọ a ma nke ọjọọ dị n'ime ya ma nke ọma dị n'ime ya Isaiah 14 reading with good news the Lord will once again be merciful to his people Israel and choose them as his own

Israel will now be captured by Israel. And the people of Israel will rule over those who once oppressed them. A na-ekwu okwu Israel a ka m gwa unu. Ihe unu ga na-aghọta bụ na you are the Israel we are talking about. Maka na mgbe eziokwu ga-emecha wee pụta, unu ga-achọpụta that we are more Israelites than ndị ahụ unu na-eche na fa bụ Israel and na unu nwa nya bụ anyị nwa esighị na ha wee pụta na ọ ha nwa bụ ihe si na anyị wee pụta eziokwu ka ga-emecha apụta anyị bụ ndị obi abịama ndị obi eziokwu ndị obi ọdịnala obi ezumezu bụ obi chukwu enweghị ihe nzuzo a na-ezo ezo ebe a enweghịkwanụ eziokwu a ga-achọ achọ n'obi a ebe ọ ga-abụ ị bịa ị mara eziokwu site n'isi wee ruo n'ebe o jedebere anyị amaghị ihe bụ English Church anyị amaghị ihe bụ gịnị Roman Church ihe anyị ma bụ gịnị nzukọ omenala na ọdịnala a kpọrọ ya African Sacred Worship of Ancestral Religion na the religion of our ancestors anyị amaghị nke bụ Judaism o anyị amaghịkwa nke bụ Hindus ma ọ bụ nke bụ ihe ọ sọkwa ya bụrụ ihe anyị ma bụ gịnị the religion of our forefathers our ancestors ọ ihe anyị nọ n'elu ya and ebe a ka anyị na-adọgba eziokwu agba the pure truth you can get in this world is from this place na emechaa n'ikpeazụ na unu ga-afụkwa na ọ bụ obi eziokwu ka anyị nọ n'ime ya ohere dịara gị isoro anyị maka na ị ka kwesịrị iso wee gbasaa eziokwu a ka ị na-enweta eziokwu a gbaa mbọ fụ na ọ na-eru nwanne gị aka maka na ọ bụ nzọpụta ka anyị nọ n'elu ya eziokwu ada ekpuchi ya ekpuchi
ọ daa mmiri tupu ị ma ihe na-eme ọ ya esenite anyị ga-emecha mara na Izrel ahụ a na-akpọ Izrel bụ na ha si n'ebe gị nwa nọ wee pụta na ọ bụrọ gị nwa si n'ebe ha nọ wee mee gịnị wee pụta anyị bụ ndị gboo

anyị gbadie n'okwu a obi abịama obi chukwu obi abịama obi okike obi abịama alaeze chukwu oke abịama erugo ọ bụ nke eme ya ka o sie ike ka anyị mee na ya ka o guzosie ike isee ka anyị werezie nwayọọ wee gbaribe ya maka agụọna m ya agwara m unu na ọkwa alo ka anyị na-atụ dịka ụmụnne maka tata bụ ụbọchị anyị ji ezukọ tata bụ ụbọchị nkwọ 23 July 2022 gịnị ka a na-ekwu ọ maka mụ na gị ka eji wee dee ihe a akpọkwa Babilọn enu kpọọ Babilọn ana ọkwa na okirikiri ka Babilọn dị akpọ Izrel elu kpọọ Izrel ana ọkwa gị nwa ka ha na-ekwu maka ya hapụ ihe a niile ha na-akọ ndị eji akpọ Izrel bụ ụmụ Izrel ka ha bụ Izrel na onwe ya bụ ụnụnwa bụ mụ na gị bụ Izrel na onwe ya ndị nke aha bụzi ụmụ anyị ka ha bụ ụmụ Izrel ụnụ ana-aghọta ihe m na-ekwu ụnụ aghọta ya kịta ụnụ ga-aghọta ya echi The Lord will once again be merciful to his people Israel. Chukwu okike Abịama mere ndị nna nna anyị ha ebere ndị nna nna anyị ha biri ndụ ọfụma maka ha na ya ha na Chukwu na-aga n'ụkpụrụ omenala na ọdịnala ebere Chukwu wee zuo ha arụ okwu ha na-ese bụ okwu nwanne na nwanne ha amaha ihe bụ ọgụ mba ọzọ enweghị ndị dọrọ ha n'agha enweghịkwanụ ndị ha ji wee dọrọ n'agha ọkwa eziokwu eziokwu
ha biri n'udo maka na ha nọ n'omenala na ọdịnala Chukwu wee ruo mgbe ha nọsịrị wee na ndị nke ha megị nọchiri anya ha wee kwere ka nduhie wee bata e wee weta ofufe ọzọ weta okpukpere ọzọ wee bata ọnọdụ wee gbanwee ihe wee bido were nwayọọ nwayọọ a na-akpọ ya gradually were gịnị na-ede ka gịnị na-ede dị ka mmiri si ede akwụkwọ ihe ọjọọ na-abata n'ala ihe ọjọọ na-abata chi na-efo ihe ọjọọ a na-abawanye dị ka okpukpere ndị mba ọzọ si wee na-abawanye otu a ka ihe ọjọọ si abawanye n'ala anyị wee rukwe taa things are getting worse on daily basis because of what foreign religion ihe akarịgo ndị ọ karịrị anyị wee na-ebe Okeke na-ebe Okafọ na-ebe ụfọdụ ebe o si ewute bụ na ụfọdụ na-ebe akwa anụnwa ka na-ebekwa akwa a ka nọrọkwa na okpukpere aha bụ ihe aha bụ ihe a na-eme ha ihe aha ha na-aya were na-ebe ya bụ akwa nọgidesie n'ime ha ị na-agwakwa ya si ebe a pụta ọ gwa gị na ebe a bụ ebe ndụ ga-esi wee bịa mana ebe a bụ ebe ọnwụ gbubere nna gị si wee rukwe taa ọ ya ka anyị sị ka anyị bịa gwa ụnụ enwego ndị chighataranụ ndị dị ka anyị nwa chighata were na-akpọ unu oku sị ka unu bata ka anyị tikọ mkpu ọnụ maka na otego anyị tibere ọ mkpu anyị na-eti na akwa anyị na-ebe mere e ji wee sị anyị ngwa bịanụ jee na ebe a wee jee gụọ na ebe a ka ọ na ụfụ gịnị ọsụsa ọfọ anyị na-agọ ekpere iru ọma anyị na-ekpe ndị anyị jere na mmiri kpee ndị anyị kpere na anyanwụ ndị anyị kpere na nderi ndị anyị kpere na chi ofufo maka ala Igbo maka ụmụ Igbo maka mụ na gị naabọ e wee sị anyị na anyị gụọ ebe a wee sị na Chineke ga-emekwara anyị ebere ọzọ ebere ahụ o mere ndị nna anyị gboo na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-ahọtakwa anyị dịka ọ họtara ndị nna nna anyị ha na ọ ga-ahọtakwa anyị wee nyekwa onwe ya ọzọ na ndị mba ọzọ ga-abịakwa birikwa n'ala anyị ị ma na ha na-agbachazi ọsọ kịta ndị anyị na ha na-anọ bụ ndị chọrọ iwere ala anyị ewere na ndị mba ọzọ ga-abịa biri comfortably na ana anyị and ọ bụ just na ha ga-ebi comfortably that na ha ga-abụ ohu wee nye anyị na ha ga-abịa rụọrọ anyị ọrụ ha ga-abịa nọdị na ana anyị ihe anyị gwara ha na-eme ha na-eme n'obi ọcha enweghị onye ga-achọ ịna onye ị sị ya naa o bebe they will prefer to serve you and me instead of going back maka na ebe a ka ndụ gị ka ha ga-afụ gịnị ndụ ma n'ụwa niile karịsịa ebe a ka ha ga-enweta udo karịsịa ebe a ka ha ga-enweta ihe karịsịa gịnị ka ọ na-ekwu ee eh? Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them. O ji nwayọọ nwayọọ wee na-eme. Many nations will help us to return back to our position and our land. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe a na-agwa m ka m gwa ụnụ ugbu a bụ chighatanụ n'ụkpụrụ ndị nna nna ụnụ ka ihe a nwee ike mee ọsịsọ. stop prolonging this with foreign religion unu na-prolong this very prophecy with the doctrine and religion of the heathens ndị na-amaghị chukwu ha tụgharịrị kpọbazie gị nwa na ọ gịnwa bụ onye na-amaghị chukwu mana chefuo na ndị nna nna anyị ha gwara anyị sị na chukwu bụ aja anị na enu chukwu bụ mmiri bụrụ ikuku chukwu bụ ya bụ ọdịnanị chukwu ya bụ nsọ Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them. And there the nations will serve Israel as slaves. Those who once captured Israel will now be captured by Israel. Cheta na m na-ekwu okwu Israel na ọ gịnwa bụ Israel. A na-akpọ Israel a sịghị children of Israel. Unu na-aghọta m. A da ekwu okwu children of Israel ihe a na-ekwu okwu ya Israel. M gwara gị na children of Israel bụ ndị nke aha nọ na gịnị Middle East. ọ ha bụ children of Israel they are your children when we start talking about Israel here na mmụọ na-agwa m na-asị gị na ọ mụ na gị ka a na-ekwu maka ya those who once captured Israel will now be captured by Israel and the people of Israel will rule over those who once oppressed them ọ bụ ọfọ na ekwuru m ya wee kwuo ya sị na ọ bụ okwu e kwuru wee ṅụọ iyi the lord will give the people of israel relief from their pains and suffering ihe a na-agwa gị bụ ihe nọ n'akụkụ naanị ihe ji ya bụ mụ na gị mụnwa echigharịgo na-eme nke m a sị na ndị nna nna anyị kpere ekpere na-agọ ọfọ sị chukwu okike abịama ka alaeze gị bịa ka e wee mee ihe ị na-achọ mhm. e wee bịazie na-agwazi anyị taata sị anyị na alaeze ahụ abịago na ọ ka mụ na gị mee ya ka o mee gịnị guzosie ike ya ka anyị ji eti obi abịama obi chukwu obi abịama obi okike obi abịama alaeze chukwu abịama abịago ka anyị mee ya ka o guzosie ike ọ ya slogan o verse 3 the latter part of verse 3, and from the hard work they were forced to do. 4. When he does this, they are to mock the kings of Babylonia. Ndị ahụ na-asị na um, na ruga eh, ma ka a- emechaa chọpụta ihe bụ ruga. Ndị ahụ na-abịa iwere ala gị kpọọ ya nke ha maka the meaning of the word ruler means ruga means my land. ruga settlement that word ruga means my land ndị ahụ na-abịa ka ha bịa were ala gị ka ọ bụrụzie nke ha you will laugh at them ise ị ga-achị ha ọchị anyị ga-achị ha ọchị Israel ga-achị ha ọchị ise a na- gịnị ka a na-akọwa na mụ na gị ga-eme gịnị ga-achị ha ọchị ọ ha ka a kpọrọ gịnị the Babylonians And then we will laugh at them, we will mock them and say, The cruel king has fallen. He will never oppress anyone again. A ga-aka ha nku, a ga-agbaji ha ụkwụ, a ga-aghụkpọ ha anya. The Lord has ended the power of the evil rulers. who angrily oppressed the people and never stopped persecuting the nations they had conquered. Now, at least, the whole world enjoys rest and peace. Ihe a bụ ihe ndị mmadụ ga na-ekwu. Eh? Ndị bịara n'ala anyị izere ndo ihe a ka a ga na-ekwu at least na kịta udo adịgo ka m gwa na eziokwu ị fụrụ katakata niile a na-eme n'ụwa ee eh, bụ maka na anyị enwerebeghị onwe anyị once freedom strike wee bata n'ala udo adị n'ụwa ihe a bụ eziokwu chineke na ihe ji udo nke ụwa a na-awụ the freedom of the biafra nations ọ ya bụ ihe gịnị ka na-emere the peace of the world ji a-linger but the world powers they know this they are trying they are sacrificing ha na-achụ aja na-eme so many things to make sure that na ha thwartara this very prophecy mana there are prophecies that can never be thwarted

The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylon. ise Ụnụ ka m kọwara ụnụ ebe a. The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylon. N'ala mmụọ a preparechago dobere ndị anwa na-emegbu gị taa taa ndị anwa ji gị achụ àjà ndị anwa ji ọbara gị ụmụnne gị na ụmụnne gị were erekwa were iji wee mee gịnị na ka ha fụ na mee gịnị na ha ji ọbara gị wee mee gịnị wee rụọ ọrụ wee rụgide gị nwa iji wee na-achị gị wee rukwe n'ọnwụ a sị na ala ili na-echezi ha ụnụ ama na ihe e ji wee chụọ àjà wee tinye anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata bụ ọbara ụmụnne anyị ọbara ndị nna nna anyị mm, mhm. ka eji wee chụọ àjà wee gbuoro mmụọ gbuoro arụsị fa ọ ọbara ụmụnna anyị ka eji wee chụọ àjà ọ that same formula ka a ka na-use Ọ- ha ji ọbara anyị wee na-achụ àjà mana mgbe ha gburu anyị ebunu nkịtị ka anyị ga-egbu ee maka na ọ altar na-arise against altar ha gbuo gị na ọ na ha na na-achụ àjà ahụ anyị nwa n'onwe anyị kwụsịzie ịchụ àjà anyị werezie ọbara Jizọs were na-achụ ha nwa were ọbara gị na-achụ mana chefuo that na gịnị blood will counter blood it is deception that is deception ị pụta ị na-akpọ ọbara n'ikuku ọbara ị na-amaha maka ya ị nọha ebe o mere nna gị agwaha gị ya na ọ na e dere n'akwụkwọ butere gị i kwete iberibe

a sị na spirituality controls physicality but you are a physical man so you must practicalize your thing so that the, the spirit will take care of the spirit ị gaghị abụrụ mmadụ baba na mmụọ sị na ọ na spirit ka ị na-akpọ ya na spirit no you must do everything practical

are stirring about the ghost of the kings are rising from their thrones ya ndị eze megburu ụwa a ndị eze chịrị n'ụwa a ndị dị ka mm, um, Alexander the Great uh, uh, uh, Saint Philip ka ọ gịnị ka a na-akpọ ha a lot of them all these ancient

the Jewish religion kpọzie ya Christianity ọ na-amara Christianity bụ adulteration of the Jewish religion and the Jewish religion eh, bụ eh, eh, eh, eh, how do I put it and uh, is a religion that that preceded out

the great ancestor of our land which Chukwu kwere ya nkwa na a ga-enye ya ala ala ala ala na-abụghị ala ebe nke a nọ wee mụọ ya ha jee kpọzie Kenan mee gịnị mana onye ahụ a na-enye ala ahụ mara na na e nwere ebe o si ebe ahụ o si bụ ebe ahụ mụ na gị na abụghị si eji m nwa ya arịpụta so akwụ m gị n'azụ the the series of time the religion ha na-practice esi n'enu daa o si from us so achọba the true original religion all religion nke a mere gịnị anyị nọ n'ime ya ọ na a na-aghọta ihe m na-ekwu now adulterate their own religion kpọọ ya Christianity bịa silent zie nke anyị bụrụzie that adulterated one butere anyị mpịtị wee na-ekwe anyị isi ncha wee na-eme anyị ọ na anyị na-anụ n'ụda ya ọ na-eti gị mmọnwụ ọ na-eti m that mistake we are correcting it now Ise. and you have to join us

ụnụ ma ka o si wee nwụ ike niile a Constantine kpara ụnụ nụrụ nke o si wee nwụ ike niile a Adolf Hitler kpara a ofu- o- ya nwa ofufu ka o furu ike niile a eh, Ki- Ki- eh, King James ha ma all of them all of them they all later die ha ha mechara ike agwụ ha ha nọzi n'ala ili ihe bụzi bed ha bụ gịnị maggot verse 10 wee na-akọwa na gịnị na ndị ahụ nọzi n'ala ili were na-agwazi ndị nke a kịta na-abịakwute ha ha na-eche sị ya o oh, ya na ike mechara mee gịnị gwụ gị onye ha na-akọwa so you are now as weak as we are so now you are one of us you used to be honored just like we eji egwu eji abụ a na-atụ gị egwu a nụhana na ha na-agafe ebe anụnwa onye ọbụla a nụhana na ndị ebube agụ nọ ebe a onye ọbụla a nụhana na ndị ndị navy nọ ebe a onye ume kwupụrụ ndị mmadụ something that should have been the reverse of the case na ị nụ na onye army nọ ebe a gbapụta ka anyị je fụnụ ndị army go to other countries you before you see an army man ọ fịara ezigbo ahụ a nụ na ndị army na-agafe a na-agbapụta ka a bịa kirie ha ekiri because ọ bụ ihe ebube because the people you are coming out to witness to see bụ the people that a na-agwa gị na ndị a bụ ndị na-protect gị they are the people that are protecting you they are the, pe- they are the people that are making sure, sure that your country is safe mana nke a na a nụ na onye army na-aga n'ala anyị a ọ bụrụ na ị nọ 10 feet before i make ya sure na i mekiri ya a thousand feet away from them they are now terror to us ị nụ na police na-abịa ha kekwa ihe butere police ebe a ka ihe bụ you ị gaghị echetazi ebe gate gị dị na ọ fence ka ị ga na-abụ ka ị ga na-achọzi the nearest fence gị na ya ha na size ka ka ị- ị narie the people that should protect you bụ a terror to you ha wee na-agwa ha you used to be honored you used to be feared na a na-atụbu gị egwu enwe ya a na-atụbu gị egwu otu esi atụbu anyị egwu mana ugbu a ihe niile ahụ anwụọna but now you are in the world of the dead ọ ihe na-agaji ime ha ndị a na-eme anyị ife a now it is coming mana ọbara ga-eso ya it is the blood of some some of us who have refused to listen a sị onye nụrụ eziokwu a a ga-azọpụta ya maka na mgbe a ga na-achụ àjà nnwere onwe mgbe a ga na-achụ àjà nchekwa mgbe a ga na-achụ àjà gịnị àjà ndụ ọbara kama ọbara gị ga-awụfu ọbara ebunu wufuo mhm. kama ọbara gị ga-awụfu ndị mmụọ werekwa ọbara ehi mhm. maka na ọ bụ ọbara ka a ga-eji wee mee gịnị wee mee gịnị wee mee ka alaeze a mee gịnị guzosie ike ọ bụrụ na ị chọọ ka ọbara gị dị n'ime ya ka a ghara iwuji ọbara gị eme whether ma i ji aka gị tụnye ndụ gị ma ọ bụ ndị iro gị were aka ya wee gbuo gị mana ị chọrọ ka ime were anya gị wee fụ ya bụ alaeze hapụ okpukpere nke ndị mba ọzọ bata na okpukpere nke ndị nna gị nna nna gị ha the ancient religion the first religion in the whole world the true religion the number one religion ka anyị tetenụ n'ụra 12 sị king of babylonia bright morning star you have fallen from heaven

in the north. ị na-anụ ihe m na-ekwu maka achọrọ m ịkọtụ ebe a na na mgbe a gwara m sị m mepee akwụkwọ nsọ nke ha kpọrọ akwụkwọ nsọ a gwara m na akwụkwọ a bụ gịnị akwụkwọ e dere maka ndị isi ojii nke ndị ọcha dere ya wụ gịnị akwụkwọ ihe akwụkwọ ụwa mm? akwụkwọ akụkọ ụwa maka ndị isi ojii nke ndị ọcha dere nke aghụghọ dị n'ime ya a sị m weta ya sapee ya m sapete Isaiah 14 a sị m gụrụ gbadaba a gwa m ebe m ga-agụdebe na ọ mụnwa maka time oge anyị m sị ka m gụrụ m kwụsị na 10 mgbe m gụrụ King James na verse 10 ka m endịrị wetazie good news a ọ tọkwuru m m kwụsị na gịnị na 12 kịta ka a sị m ka m fụ a sị na m gụrụ gbada erubeghị ebe a chọrọ ka m kwụsị na ekwurube anụbe na e nwere ihe anyị ka kwesịrị ịnụ anyị na-anụbe ị na-afụ ya verse 13 na-asị gị you were determined to climb up to heaven ị fụrụ ndị a na-eme gị ife taa na-ememe na gị ife taa ha dị desperate to make sure na ha climb up to heaven ka ha gaa higher higher higher higher ebe ndị a na-achọ ịga is beyond Nigeria ebe ndị a na-achọ ịga is beyond Africa ebe ndị a these people are planning to take over the entire world that na anyị chọrọ ikwu okwu maka chukwu na ọ ha nwa ga-abụ chukwu anwa Mm, that is what ọ ya bụ the meaning of this heaven a na-ekwu okwu ya mm, Hmm? Then, ọ sị, you were determined to climb up to heaven and to place your throne above the highest stars. ya onye ọbụla bụ ya bụ onye onye onye a otu a anyị nwere innoson ị ghọta ihe innoson is a star ọ bụrụ na ojukwu dị ndụ ojukwu bụ a star nnamdi kanu bụ a star we have stars special special set of people bịara ụwa to to boost the glory of of your race

ugwu bụ ya bụ north ị na-enweta ozi a na-ekesa ya ọ sị where the gods assemble eh? you said you would climb to the tops of the cloud and be like the almighty ọkwa ihe a m kwuru ebe a agụta agụrubekwa m ebe ahụ mana ekwuru m ya kịta na their target bụ ka ego ebe ha ga-anọ na ị chọzi ịkpọ chukwu na ọ ha ga-abụ chukwu anwa a ga-akpọ ị fụrụ ya ka 14 sị you said you would climb to the tops of the clouds and be like the almighty but instead you have been brought down to the deepest part of the world of the dead ka anyị tonu chukwu okike abịa ka anyị chighata n'azụ na ọ mụ na gị ji ihe a mụnwa bụ ike nwajiakụ na-agwa gị ikenga sị gị na ọ mụ na gị bụ ihe ji ihe a a sị na alaeze anwa na ebe a na-akọwara anyị dịka wa slogan sị na alaeze chukwu okike abịama abịago ka anyị mee ya ka o guzosi ike alaeze ahụ abịago na ọ mụ na gị bụ ihe ji ya let me tell you once you start talking about kingdom i kwuwe ha n'okwu gbasara alaeze na enwere alaeze na-abịa mara amara na enwere alaeze dị nụ Mhm. tupu alaeze a na-abịa Mhm. because there is always there have been always been a kingdom on ground Before it- so before another kingdom will take over Over. that kingdom on ground must be subdued and before a kingdom subdues a kingdom blood must flow there must be a battle

megodi imagine the efficacy megodi imagine the strength of such kingdom a na-ekwu okwu ya ị ma na a sị na nnukwu azụ eh? na obere mmiri bụ obere azụ nnukwu mmiri nnukwu azụ so the greater the larger quantity of the blood bụ gịnị na-edetermine gịnị the strength of this kingdom a na-ekwu okwu ya ọbara aka ọbara ga-awụfu aka ozubekwa aka aka ga-awụfu but if you want to be on a safe side you better abandon that hidden foreign uh, idiotic uh, confusing and fraud, fraud uh, fraudulent or whatever amam ka ya esi qualify ya na English religion or whatsoever akpọrọ Christianity I'm going to make this teaching aka m abịa in English because it is not just an Igbo thing alone. This is all about Africa, the African sacred worship. I'm still going to come out in English language to make sure that my brothers ndị na-ada anụ asụsụ anyị na-asụ na ha ga-anụ ihe anyị na-ekwu ka alaeze a ka mụ na gị na-eme ka o guzosi ike anyị bụ ndị Obi Abịama eh, nke nọ n'okpuru okpukpere akpọrọ ASWAR African sacred worship of ancestral religion anyị enidi ha ịkpa oke ihe ndị ọcha ji wee mee anyị bụ gịnị they came and religionized the hidden culture and tradition adulterated culture and tradition ha religionize ya ya what is religionizing making making it to be together maka a sị n'ukwu azịza ada eme ya mgbaji ha buru ya wee bịa ịbata onye akpọbata gị n'ime akpọbata ya n'ime ha na-aba anyị nọ na-eme omenala na ọdịnala anyị onye ọbụla onye ọbụla na be ya if we if we had seen the thing ka ọ na-abịa mee gịnị nwee ya ọ bụrụ nzukọ nwee ya ọ bụrụ gịnị nzukọ anyị gbakọtasịa enwe ụbọchị anyị na-asị na ụbọchị a ụbọchị anyị na-abịa ka anyị jebe ka anyị gọọ mmụọ kpọkuo Chukwu ka echekwa anyị chekwa ala anyị anyị dị n'igwe a na-eme ya ihe a mere anyị akara ime anyị mana asị na mgbe onye ji teta ụra ọ bụrụ ụtụtụ ya now we must unite and become one the entire Africa this is the number one religion we are not telling you to stop, come and start practicing my religion or our religion no we are talking about the religion of your forefathers ị bụrụ onye Congo we are talking about the religion of your ancestors

ka anyị toonu Chukwu Okike Abịama anyị ga-eto ya ruo mgbe ebighị ebi like our Facebook page subscribe to our YouTube channels to follow on our teachings we have preachers we have teachers of truth join us ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'ofufe a ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata n'ije a ebe ọ bụla ị nọ ebe ọ sọkwa gị nọrọ we, we have a place that you can go and join. Naanị kpọọ anyị n'ekwentị, contact us through WhatsApp. We also have WhatsApp group and Telegram group. Ị bata a gwa gị ebe ị ga na-eje ka ị soro ụmụnne anyị wee na-egene wee na-enwe ofufe ịkpọku your ancestors ịkpọku the true God of your land in the right way do not have any other god before me ọ sị except me ọ ihe the first bible batara na kịta ha edegharịgo ya before me i bube chukwu ụzọ ị kpọrọ chukwu kwụdoba i wee kpọba gịnị ndị mmụọ chukwu were gị hanye n'aka ka ha lekọta gị anya

will become ours otu a ka ọ ga-adị ọ bụghị okwu a ga-eme mgbagha e kwugo ya ṅụọ iyi na obi mmụọ bụ obi ezumezu n'aha ndị enu n'aha ndị ana na obi udo na obi arọ ise na obi ogwugwu na obi ngene ise n'aha chukwu okike abịama ise